i ɲa lulu bɛ nin na i ɲa lulu tɛ nin na bilayi n'i ye cɛlu la muso tɔɲɔ bɔ a la umaru a tɔ b'i dɛn
ka waliden ta k'a falilama bila n'i perela a b'a la karate jira muso de la i t'a dɔn ko nin bɛ se karate la fo n'i y'a n'a muso ye ɲɔgɔn na f'a b'a sen nayɛlɛ o kun na manamana mɔ tari ma faamu de kuma n'i se karate la mɔlu den to yen sa kanberekɔrɔ lu kɛnɛ ma taa dɔ nɛni ye ba umaru i b'a dɔn ko k'olu bɔ ɲɔgɔnna kelen de mɛ ile la karate i muso de k'a dɔn o ye danga le ye walayi o ye kunnagoya de ye mɛ tuma dɔ la i b'a ye muso belebele

bilahi talahi parce que ni muso yɛrɛ y'i miiri ale bara kɔnɔya kelen kɔnɔya fila kɛ kɔnɔya saba kɛ k'i miiri diɲɛ waati nin ma tin tɛ mɔlu rɔ mɔlu tɛ hinɛ la donc mɔlu mako t'alu den na kuma tɛ mɔgɔ den ma ile ma n'i miiri o ma ko i furu sa ka bɔ jahanama kɛ in kun ko ka wa si dɔwɛrɛ kun o fana bɛna k'a su jumɛn ye i yɛrɛ b'u bɛna a ye n ye to nin jahanama in kɔnɔ yan o de ka di n na yanni n ye bɔ yan muso caman bi muso kɛmɛ kɛmɛ bi kɔnɔntɔn sini tan ni pewu n'a nana ko karamɔgɔ dugawu kɛ karamɔgɔ dugawu kɛ nin kɛ tɛ la a mako tɛ n na dumuni ko la a tɛ hinala n na pewu hali dini don a mako t'a la
karamɔgɔ dugawu kɛ s'ala hakili ɲuman di den ma pewu musolu bɛna nin de dugawu ɲini walahi ni k'i si Ɔhɔn. ni muso kɛmɛ donna Naam. umaru i bɛna ye bi loolu bɛɛ bɛna dugawu ɲini nin de la Allahu akbar.
kɛlu bara laɲinini min l'alu kan Ɔhɔn. mɛ muso ni sabalila Mhm. bilahi talahi Naam. i mako bɛ min na ala b'a kɛ Siga t'o la. n delila ka muso dɔ la kuma f'i ɲɛna Ɔhɔn. ale ni cɛ ye maɲumako bɛɛ kɛ Naam. cɛ kɔmansera ka warinin sɔrɔ Ɔhɔn. umaru ni cɛ ye wari sɔrɔ damina muso hali m'i yɛrɛ panike i kan'i yɛrɛ kɔnɔrɔfili ni kelen de eh. programme fɔlɔ ye filanan ko le di fewu tari ma faamu a ye diɲɛlaban nin yɛrɛ la e ala kan'i yɛrɛ tɔɔrɔ sa eh. n'a k'a daminɛ a to yen sa a to yen sa n'a ma s'i ma e ala umaru a to yen kan'a fɔ k'i ye kɛra bilayi walayi mɛ ne ye nin fɔ kɛlu ɲɛna koyi filanan ko ni sabanan ko nin tɛ baasi ye mɛ umaru a bɛɛ to a pilasi la bɛɛ pilasi d'i ma n'o kɛra i la lu bi suma mɛ n'ile ko ko min natɔla ni aa ko i tɛ se ka nin ɲɛbin tɛ foyi la umaru y'i la lu kɛ jahanama di ni muso in ani cɛ ye maɲumakolu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ wala cɛ harijɛ commencera ka na fulen damina walahi umaru a ye warinin sɔrɔ mm. a ko a muso ma ko Aminata eh. a ko an na bon in nagbɛrɛnni dɛ ah. muso dɔ sobi ka di fɛn ba ma a sinamuso ko umaru a sobi duman o ma dɛ i b'a fɔ ko kiraya le jida a ma ah. ee muso ko a ma ko bon dɔɔman Ɔhɔn. Aa, a ko a ma fɛnɛ kɛ an nagbɛrɛnni bon na ee Aa, muso ko a ma ko o don bon nin ka di ne ye tan nin walahi ee cɛ ko ko n'an ye dɔɔni fara nin kan k'o bɛ fisaya dɛ Wala. muso ko ko ka bon to ten pewu a cɛ ko baasi tɛ a y'a mɛn walahi umaru a ye karo kelen ni karo fila kɛ Nam. a nana a muso ma ɔhɔn a ko i ɲinani yɔrɔ min kɔ Ɔhɔn. a ko den na kan ka siyaya Nam. ɛ bon nin tɛ dɔwɛrɛ di bon fila pe kɔ ɔhɔn ni do ma fara bon nin kan nam i yɛrɛ y'a mafɛnɛ a tɔ laban ye lagbɛrɛn di dɛ ee a ye muso nɛgɛ ka muso nɛgɛ walahi muso ko baasi t'a la pewu an ye bon kelen fara a kan walahi umaru a ye ka do fara bon kan fewu do farani bon kan ɔhɔn a ye nana to la a nana a fɔ muso ɲɛna aa a ko ne ɲa i la ko la ɲa mani a ko ne fɛ ka baaraden ko le ɲɛɲini ye baarakɛden a m'a fɔ dɛ ka mɔgɔ dɔ furu k'a bila i bolo kɔrɔ a ko n bɛ fɛ ka baaraden le ɲini ye ee muso ko baaraden ne muso ko a ma ko baasi tɛ a ko mais ne dɛsɛni mun na ni baaraden bɛna ta o kama mm. aa ko muso ma ko wari tun t'an bolo ile tɛrɛ nin maɲumako baara in na ka gba tibili la ka fani ko ka den ta daminɛ ka sɔrɔ wari t'an bolo ɛ wari bɛ ka sɔrɔ ɛ han bi ile kelen ne nin bɛɛ la nin ye a hakilimamafan dɔ ye quoi
aa muso ko ko ale ma jɛn ni baaraden ko ye aa ko nba n'i ma jɛn ni baaraden ko ye a ko bon an y'a kɛ dɔ di sa ne bɛna musoden dɔ ɲini walahi
umaru ko baara tɛ muso ɲɛ hmm. a muso ko baasi t'a la ne y'a dɔn depuis bonko fɔ don ko ko labantɔ nin ne la a ko baasi t'a la a ko mais n bɛ min ɲini i fɛ ye n to n lanbe la Ɔhɔn. i natɔ ni min ye an bi kun Eh. umaru kuma in lamɛn dɛ Allahu Akbar. a ko muso ma a ko baasi foyi t'a la Wallahi. umaru a nalen muso di Nam. n'a y'o ladon Ɔhɔn. kɔɲɔkura nin nana a fɔ a ɲɛna Mhm. a ko ko dɔ i la bon nin kɔnɔ yan Nam. a ko ne tɛ k'o faamu dɛ Ee. cɛ k'o ye mun ye Ɔhɔn. ɛ a ko hali ni ne ka n sii i dafɛ Ɔn. a ko walahi muso ɲa min lɔla n nɔ a ko fo n bɛ siran a ko a bɛ taa ne si ma fo ka n wuli n sirannen don aa cɛ ko a ma a ko hɔn a ko a ɲa su jumɛn lɔl'i rɔ aa ko n ma dɔn dɛ ko i yɛrɛ y'a lakɔrɔsi umaru muso labila man ɲi dɛ ale dontɔ bon na a tɛmɛna a sinamuso dɔyala ka don a don ka na i si Naamu. Muso donna k'a bɛna jama, a nan'a sɔrɔ a cɛ ye yen. Ɔnhɔn. A k'i ɲɛ o lɔ a sinamuso rɔ, a ma kuma cɛ bonya kama. Ee! A ma kuma a donna bon na. Allahou Akbarou. Cɛ y'o ye min tɛmɛna ale m'o dɔn. Pewu! A ko muso dennin ma, a ko i ɲɛ b'a la, i ye min fɔ nin na, k'o tiɲɛ de han. Ee! A ko ɲɛ min filɛ nin kuni, ne ma d'a la, ni nin ma na don suya rɔ. Subahanallahi. Laa ilaah ilalaah Mohamadu rasulu. Umaru cɛ b'a fɔ dɛ. Cɛɛ! Bilahi cɛ min tɛ siran Ala ɲɛ. Ɔnhɔn. N'o ye muso wɛrɛ furu. Ɔn. bilayi k'a fɔ a muso ma suba o yɛrɛ t'a ɲɛna kuma ju ye Allahu akbar. aa o yɔrɔ bɛɛ a ye muso wele a ko na yan Ɔhɔn. a ko n'i donni kɛra suya rɔ Naam. a ko mɔyi dennin nin ye denni fitini de ye. Ee. a ko nin tɛ foyi kalama Ɔhɔn. a ko ala kama Naam. i kana suya ɲɛsin mɔlu den ma Ɔn. ee muso ko bi ne bɛ wele ko suba Ɔhɔn. ee a ko ni ne tɛrɛ suba ye n samiri don walahi a ko ne tɛ suba ye tiɲɛ aa cɛ ko den in ma a ko ko nin yɛrɛ ye min ye ɔhɔn ele bɛn tɛ bon in na yan ɔhɔn a ko n b'i labɔ bon nin kɔnɔ yan alahu akbar umaru bilahi ɔhɔn a ye muso gɛn naamu ka bɔ bon kɔnɔ ɔhɔn

harijɛ sɔrɔla ne sibon kɛra gba ye Alahu akbar. a na ko a ma ko n den sabali Ɔhɔ. a ko n'i sabalila Naam. a ko muso o muso sabalila Ɔhɔ. a ko ko laban na o ta la Alahu akbar. Tiɲɛ. a ko n den sabali Fiyewu. o kɔnɔ ma Ɔhɔ. ni muso tɔɔrɔla don min na n'a ɲanuna Naam. a bi bori ka na a na yɔrɔ Walahi. a na b'a lali a b'a fɔ n den sabali Pewu. a ko foyi tɛ kɛ ile la min ma deli ka kɛ hɔrɔnmuso dɔ la a Alahu. ko n den sabali Fiyewu. umaru denmuso b'i kɔse ka n'i si a la si rɔ ɔhɔn ee nin sɔrɔba modɛli ka dɔ bi dɛ walahi ka wa a fɔ i na ɲɛna i- i kɛ bar'i bila gba la Ɔhɔn. waa fɔ i ɲɛ ko wa i la gba la ko i sabari ko ko di laban i ta la Ee. umaru o muso tɛ yen bi walahi ayi o tɛ yen n'i war'a fɔ yɛrɛ dɔrɔn ko bi a ma nasɔngɔ dafa Ɔhɔn. ale yɛrɛ bɛ na nasɔngɔ makan'a birankɛ la tiɲɛ a bɛna a fɔ ko n'i tɛ n den fɛ a di yan han Ee. Ɛ, a ma dabɔ o kama han. Ɔhɔn. ee a ti kɛra ten walahi n'i y'o kɛ i den mako sa i furu sa pe pe pe umaru musokɔrɔba in tora ten a b'a den kisi nam don dɔ la muso kɔnɔrɔfilinin nara su fɛ Ɔhɔn. k'a natɔ a ɲɛfɔ la a na ye Ee. a nara n'a sɔrɔ a na bara latɛ kɛ allahu akbar jitɛ farala jitɛ kan eh! muso ye mun kɛ tuma min na na suturali banni muso y'a ta kɛ nafila seli de Allahu akbar umaru ni su kora a bɛ seliji ta ka arakan fila seli o de la a fɔra ko nin arakan nin muso muso n'i kɛ tɛ hinal'i la muso muso n'i kɛ b'i tɔɲɔ ko mɔ mɔ ni dumɛna nin arakan in kan ko ala bɛ kɛ in yɛlɛma k'a k'i sago ye o mun ye walahi
arakan fila pe le mɛ arakan kelen kelen bɛɛ alam nasara laka sodraka o siɲɛ saba saba de bɛ fɔ arakan kelen kelen bɛɛ la alam nasara laka sodraka i b'o siɲɛ saba kalan umaru arakan fɔlɔ arakan filanan i b'a siɲɛ saba kalan umaru n'i si ka salamu bila i b'a fɔ ala ile min ye karabali masa ye i b'a fɔ ala kɛ in karaba ne ye ye kɛ in bɔ juguya la i ye n tin don kɛ in nɔ ka hinɛ don a la umaru bilahi ala tɛ saya s'o ma fiyewu fo wa la i kɔrɔ ka yafa deli i fɛ ka ban k'i sago k'i ye karamɔgɔ kelen kelen musolu a y'a janto nɔ dɛ i bɛ miliyɔn bɔ nin de nɔfɛ o de dini filɛ i ma nin muso in a tora ka nin araka in de seli su dɔ fɛ kɛ ko n bɛna bɔ nin muso in ma n'a tara kɛ ko dɔ la yan ou bien n'a yɛrɛ tɛ si la yan n bɛna bɔ a la ale nan'a sɔrɔ muso bara ban arakan seli la muso sini a tɛ lajani a bɛ k'a fɔ ala ne m'a fɔ i ye tɔɔrɔya si kɛ in na n m'a fɔ i y'a la nafolo tiɲɛ Ala n b'a ɲin'i fɛ nafolo min bɛ kɛ in bolo se min bɛ kɛ in ye i ye dɔ fara kɛ in na se kan mɛ ala i ye diɲɛ i ye hakili ɲuman di kɛ nin ma a y'a lɔn ko a ka ne furu woro tan de la a y'a lɔn ko ne l'a dɛɲɔ fɔlɔ di ala i ye diɲɛ i ye hakili ɲuman di kɛ nin ma i ye ne hakɛ yiraka kɛ nin na bilahi kɛ nar'i lɔ finɛtiri la a ɲɛ b'a muso la a bɛ ka min tɔɲɔ n'a bar'a ta k'a bila gba kɔnɔ a ɲɛ b'o la o bɛ ka duwawu k'a ɲɛ ka ban k'a hakɛ ɲini ala fɛ Ɔhɔn. ko ala k'a hakɛ di kɛ in ma a hakɛ d'a ma Allahu akbar. Cɛ. umaru kɛ ma bɔ yen fiyewu Ɔhɔn. fo a kasira a ɲɛji fila la Allahu akbar. a nana muso sɔrɔ a ko ne de y'i tɔɲɔ Eh. kɛ in ne wara muso di ka w'a bolo la kolon kan Ɔhɔn. umaru ka teran ta k'a di muso ma Ɔhɔn. ko ale jiɲɛna Naamu. ko muso y'ale bolo in tɛ ale ka muso in tolo gosi a bolo min na ko muso y'ale bolo in tɛ pour que s'ala bɛ se ka yafa ale ma cogo min na Allahu akbar. Sanduko. umaru n'ala ko a b'i la kɛlɛ kɛ Naam. umaru o de ka bon ni fɛn bɛɛ ye Tiɲɛ. nin fɔkun ye musow ɲɛ le Ɔhɔn. ayi ka se ka sabali Allahu akbar. ni muso sabarila Naam. umaru i bi kɛ wolo Pewu. ni muso sabarila Naam. i bɛ belebele sɔrɔ Allah. ni muso sabarila Ɔhɔn. bilahi ala bɛ nankama di ala b'i den d'i ma min tɛ se ka sɔsɔ fewu ala b'i den d'i ma min kan tɛ se ka wuli ala b'i den d'i ma min b'i sɛnsɛn umaru k'i sago kɛ an ka s'i la saya ma a t'i lebu a t'i bila i miliyari sɔrɔ umaru fara ni ala la mais bilahi muso n'i sabarila ala b'i den d'i ma min bɛ to i ji kɔrɔ i t'i lebu i t'i malo an ka wa s'i la saya ma. wulibali don dɛ A tɛ wuli. mais a bɛɛ sini tɛ foyi la Ɔhɔn. umaru ni sabali tɛ Tiɲɛ. n'i y'a ye ne bɛ n di an balakalu kan Naam. umaru n'i ko dɔrɔn karamɔgɔ faama Ɔhɔn. i ko muso don Siga t'o la kɛnɛ kan. an sini filɛ kɛnɛ min kan nin Ɔhɔn. olu de la kɛnɛ ye kɛnɛ Tiɲɛ. ye. ka kɛnɛ in kɛ ten Ɔhɔn. an balu de k'a kɛ Siga t'o la. an na lolanbalu y'an bolo Pewu. mais ka bɔ lolan nalon ma Ɔhɔn. han ka n'a bila an filɛ su in min na Namu. an balu ma lafiya Tiɲɛ. ka i farikolo di Ɔhɔn. ka i la nafolo ci Tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ. fɛn o fɛn b'i bon kɔnɔ Namu. umaru musolu de y'a bɛɛ ɲini ka w'a sigi ye Walahi. ka ban ka wuli ka lɔ lolan na fɛn bɛɛ la Namu. o bɔ mɔgɔ ɲɛna ko la dɛ walahi o de la nin kɛnɛ in kan namu ne bɛ kuma an nalu fɛ pewu ka ban ka waliɲumanlɔn k'alu ye wala duwawu jaabi bɛ na o de kɔfɛ pe pe pe an nalu a ye ni ce walahi a ye ma karamɔgɔ faama janfa a ye m'a labila walahi n'a tun sɔrɔla ko alu ye filanfilantew ye walima ko kan wɛrɛ b'alu da ee karamɔgɔ faama tun t'a si yan so in na walahi siga t'o la sabu alu kɛli ka karamɔgɔ faama ta ɔhɔn tiɲɛ tali la naam o de kama an ma se ka malo ɔhɔn sinon n'i ɲininkara yan ɔhɔn ko mun kɛra karamɔgɔ faama na kankan yan wala a fɔ ko a ye ka karamɔgɔ faama piéger le kankan yan a ye o fɔ i kana sika yɛrɛ o fɔ i kana sika pewu dɔ tɛ piégeli kɔrɔ lɔn ɔhɔn mais o le kɔrɔ ye ɔhɔn c'est-à-dire k'i janfa ee k'i janfa walahi kɛnɛ kan n bɛ nin fɔ kɛnɛ in kan ala y'a seere ye pewu bilahi ɔhɔn ala sɔnna ne ni mɔɔ mɔɔ jɛra ɔhɔn bilahi talahi Naam. n ma kelen janfa Ɔhɔn. a ye ɲɛna a ye kɔfɛ Allah bilahi walahi n'o sen n'a bolo ye tiɲɛ ye kɛnɛ in kan yan su in na yan Umaru fɛn fɛn ko k'a b'an nɛgɛ ala ko la k'an janfa yarabi ala ka don an n'olu bɛɛ cɛ a mana plan planter ala k'alu yɛrɛ to ala k'an kisi ka bɔ an nali ni bi tɛ Umaru an ma mɔɔ ka nafolo détourner an ma mɔɔ denmuso mina an ma mɔɔ nɛni an ma mɔɔ dɔya bilahi an ma mɔɔ lagosi an m'an sen don foyi wɛrɛ la n'a na ala kana se nin tɛ i t'a fɔ ko ne karamɔgɔ fama ka ɲɔgɔn bɛn yɔrɔ si to k'a fɔ an ka ye ko ne ni karamɔgɔ fama ka ɲɔgɔn bɛn yan ne ni karamɔgɔ fama ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko wɛrɛ la min ni ala ko tɛ kelen n'i ye sutura ala ka n'i sutura an kun ma jini anabo kɔnɔ ye cɛ n'i y'an bɔtɔ ye an bara kili ala ko don walahi
mɛ ni mɔɔ k'a lɔn i ni ye fɛn min kan Naam. n'a bi fɛ k'i janfa a y'i janfala o le siga lɔ t'o la walahi
uma ni naji diyar'i ye n'i k'a yira bɛɛ la ko naji duma i ɲɛ ee aa n'a y'a fɛ ka i kɔnɔra kɛ Ɔhɔn. umaru o bi kɛ naji le rɔ k'a Siga t'o d'i la. ma sabu o le duma i ye cɛ